moni moni moni mmawa wabwino lero lolemba pa 8 june chaka cha 2026 ndine nesta the black teacher ndipo ndabwera ndi ma updates ochokera ku irani kwa nthawi yoyamba chiyimireni nkhondo pakati pa dziko la israeli ndi irani mu april irani dzulo yaponya mizinga yochuluka kupita ku dziko la israeli Iran yaphulitsa mkatikati mwa dziko la Israel komanso dera lija la kumpoto kwa dziko la Israel lotchedwa Haifa. Konseku ndithu kunafika mizinga yochokera ku Iran. Iran yachita izi pamene Israel dzulo inakaphulitsa ku capital city ya Lebanon ku Beirut kumeneku. Tikumbukire kuti sabata latha Israel inayamba kulowera ku capital city ya Lebanon ku Beirut ndipo pa nthawi imeneyi Iran idachenjeza kuti Israel ikapitiliza kupanga zimenezi Iran iyamba kuphulitsa Israel.

Uh, dzulo dziko limeneli asilikali amenewa a Israel anapezekanso kuti apitanso ku, ku capital city kuja ndi kukaphulitsa ma outskirts uh, kunja kwa capital city imeneyi ma townships ena anaphulitsidwa ndi asilikali a dziko la Israel. Irani popeza yakhala ikuchenjeza kambirimbiri mbuyomu ndipo anthu ena amanena kuti Irani imangochenjeza siimachita. Ndiye dzulo yaonetsa kuti ili ndi kuthekera kochita zimene imaopseza.

Iyi ndi nthawi ya Iran yangoyankha nde iwowo asabwezere iyayi chifukwa a Donald Trump akuti America ndi Iran ali pafupi kusayinirana peace deal. A Donald Trump akuti peace deal imeneyi itha kusayiniridwa lolemba kapena kufika lachitatu wiki yomwe tikuya tayiyambayi ndiye uh padakali pano a Benjamin Netanyahu sizikudziwika kuti apanga zotani. Kumbali yawo asilikali a dziko la Israel anena kuti ali okonzeka kuyankha dziko la Iran kupanga attack dziko la Iran iwowo akungodikira ma order, order yo akapatsidwa iwowo aiyankha dziko la Iran. Ndiye zinthuzi zalowano ku kovuta chifukwa America ndi Israel amayenera kukhala pa page imodzi, amayenera kupanga zogwirizana koma padakali pano akuoneka kuti akusiyana zimene akufuna. America ikufuna zoti akambirane kukhale peace deal. Israel ikuona kuti iyoyo sinakwanilitse zolinga zake za nkhondoyi chifukwa Hezbollah ikupitilizabe kupanga attack Israel nde iwowo akuona kuti kuti nkhondo asiye padakali pano palibe chimene apanga achieve. Iran idaphulisa madera ambiri kudziko la Israel kwa nthawi yoyamba inaphulisa madera ambiri. Hezbollah ikuponyabe mizinga. Ndiye kunena kuti peace deal, nkhondo yatha, Israel ikuona ngati kuti iyoyo sidakwanilise zimene imafuna. Cholinga chawo po popitilira kukamenya nkhondo kumapita ku capital city ya Lebanon ku Beirut kumeneko, iwo akufuna kukafika ku ku likulu la Hezbollah ndi kuphulisa kumenekoko. Ndiye tidikilira kuti timve kuti leroli zikhala bwanji. Koma Iran yanena kuti attack imene yapanga dzulo usiku wangothawu ndi chiopsezo kuchenjeza dziko la Israel. Ndipo anena kuti ngati Israel iyankhe, Iran ili ready kupitiliza kuphulitsa kapena kumenyana ndi dziko limeneli la Israel. Ndine Nesta the Black Teacher, mmawa wabwino, dzukani dzukani.